Onye mụtara awọ zọkpọọ ya afọ, onye mụtara nkakwụ bee ya ọnụ. Oke amakwala ụma ata akpa dibịa, ma dibịa amakwala ụma akpa oke eze. Aka onye wetere, ewere ya sowe ya. Iko onye ji ama, ka eji amara ya mmiri atakwala ma azụ anwụna ụbọchị niile bụ maka nke onye ohi ma naanị otu ụbọchị bụ maka nke onye nwe ụlọ igbo bụ igbo mma mma nụ agbụrụ ndị eze mụrụ nze na ọzọ ndewo nụ aha m bụ emeka chukwuma ebe nwata na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ka ọ na-apụkarị oriri igbo bụ igbo e nwere ihe na-eme n'etiti anyị m chọrọ ka anyị tinye ọnụ tata mbụ ịgbaghara mmadụ mmadụ mee ihe ọjọọ alụ dị egwu a sị sị gbaghara ya n'ihi na ọ sịrị na ọ bụ ekwensu mere ihe dị etu a ọ bụrụ ihe jọgburu onwe ya echetara m afọ ole ma ole gara aga ebe anyị nọ ọnọdụ mụ na ụmụ ikorobịa ibe m anyị na-akpa nkata ndị na-aṅụ mmanya a na-aṅụ otu nwa ikorobịa were na-agwa nwa okorobịa nke ọzọ na ya nụrụ ihe ọjọọ o mere na ọ jọgburu onwe ya ya emekwala ihe dị etu ahụ ọzọ o kpudo ihu n'ala mgbe m jụrụ ihe na-eme o were bụrụ na ya bụ nwa okorobịa dakporo nwatakịrị nwaanyị ndị obodo ahụ were hapụ ya ka ọ rịọchara ha mgbaghara sị na ọ bụ ekwensu mere ya ji wee mee ya ihe dị etu a wee bụrụ ihe jọgburu onwe ya mgbe gboo gboo ndị nna nna anyị ha nwere iwu dị iche iche ọ bụrụ na onye daa ya bụ iwu anaghị ele onye ahụ anya n'ihu a na-enye ya ntaramahụhụ nye ya nye ya ntaramahụhụ n'ozuzu oke ihe dị etu a ga-egbochi onye ahụ imekwa ya bụ ihe ọjọọ ọzọ ma gbochikwazịa ndị ọzọ nọ n'akụkụ ma ha cheta echiche dị etu ahụ ihe m na-ekwu ka igbo bụ igbo bido tata ọ ga-aka mma onye mee ihe ọjọọ sekpụrụ ya kpụnye ndị uwe ojii kpụpụ ya ụlọ ikpe e kpee ya ikpe ọ gaa nga ọ tacha ahụhụ pụta ọ gaghị emekwa ya ọzọ ọ bụ ihe dị etu a ga-egbochi arụ dị iche iche na-eme n'ala anyị tata na be ndị ọcha mara mma dị ka o si wee dị tata bụ maka ka ha si echekwa iwu ha ha anaghị agbaghara mmadụ ahụla m nwa okorobịa bu ọgwụ ike e jidere n'ọdụ ụgbọelu mgbe m na-ekiri ihe onyonyo ya ebe ọ na-arịọ ndị ọcha ka ha gbaghara ya m wee chịwa ya ọchị ndị ahụ anaghị agbaghara mmadụ iwu ha bụ iwu ha onye daa ya o nweta ntaramahụhụ ya n'ozuzu oke ọ bụ ihe dị etu a na-edozi obodo ka anyị gbaa mbọ hụ na onye dara iwu nwetara ntaramahụhụ ya ka o wee gbochie ndị ọzọ ga-achọkwazị ịdakwazị ya bụ iwu n'ọdịnihu ọ mụwa bụ onye nkụzi na-akụziri na-agbazi ndị maara akwụkwọ ana m arịọ gị ọ bụrụ taata bụ izi ị na-ahụ ihe onyonyo m ka ị binye aka ebe ahụ edere follow na-esonye anyị ka ọ ga-abụ anyị tinye ihe onyonyo ọbụla ka ị nwetakwa ya biko tụsaa ihe onyonyo a ma dekwala anyị ebumnuche gị n'isiokwu a ana m ekele ndị na-esonye anyị ana m asị na ọ ga-adịrị unu mma ndewonu